a fɔlɔ ye mun ye ɲɛ bɛ furannan na sanfɛ furannan min filɛ sanfɛ a bɛ mun yira a bɛ sanuya de yira muso ka gundo fɔlɔfɔlɔ o ye sanuya de n'i y'a mɛn muso dɔrɔn ko sanuya sanuya bɛ fɛn fila d'i ma a bɛ kɛnɛya d'i ma ayiwa a bɛ garisɛgɛ d'i ma mun bɛ sanuya kɛrɛfɛ suma duman aa suma duman o ye anw taalan ye dɛ i jija i ka suma duman k'i taalan ye i ka so kana kɛ cɛmisɛnninw ka so ye dɛ i bɔra cɛmisɛnninw ka so n'i kun don dɔrɔn i b'a bɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ masiri musoya yɛrɛ taalan ye masiri de n'i y'a mɛn muso dɔrɔn masiri de fɔra i jija i k'o matarafa sinon cɛ jɔlen muso jɔlen i t'a dɔn min ye cɛ i t'a dɔn min ye muso o ma fɔ dɛ i hakili to yɔrɔ la n bɛ n yɛlɛma n bɛ na sanfɛ kurun bɛ ɛɛ barama bɛ sanfɛ kolon bɛ sanfɛ o bɛ mun yira dumuni un musoya gundo belebele dɔ ye duman tobili ye muso bɛɛ tɛ se ka duman tobi dɛ musow bɛ yen n'u bɛ gwa ta sini dudenw bɛ jɔrɔ daminɛ sini an b'a kɛ cogo di karisa de b'a la o b'an ka du caman kɔnɔ dɛ ɔ i jija i ka duman bɔ daga la n'o tɛ muso bɛ i bɛ ba kelen di dɔ ma ka kɛmɛ naani di dɔ ma kɛmɛ naani tigi ta bɛ dun koyi ayiwa duman gansan tɛ n balimamuso i bɛ fɛn fɛn bɔ daga la i ni bɛɛ ka jɛ a la il faut avoir le sens du partage i mana min sɔrɔ i ni bɛɛ ka jɛ a la lɔgɔma ɲɛ kelen a bɛ du bɛɛ fa dɛ a ye n'an ka dumuni kɛ o bɛ bɛɛ fa dɛ o ye bonya ye o ye karama ye ni n bɔra yen n bɛ na jakumajuru an ka mɔgɔkɔrɔba minnu sigilen filɛ olu b'a dɔn nin ye min ye nin bɛ an mamusow ka sow kɔnɔ u bɛ mara de k'a kɔnɔ dɔw bɛ nɔnɔ mara kɔnɔ dɔw bɛ basimugu mara kɔnɔ ɔ n b'a bila yan walasa kɔɲɔmuso i kɔnɔbara ka kɛ nin ɲɔgɔn ye i ka se ka ko mara i cɛla la a kana kɛ don o don k'e de bɛ sigi jɔn na a kana kɛ don o don k'a fɔ ni mɔgɔw y'i natɔ ye dɔrɔn k'a t'aw makun ko karisa natɔ don dɛ a kana kɛ n'u y'i natɔ ye dɔrɔn u bɛ siran parce que i y'a ye i b'a yɛlɛma k'a k'i sago ye i m'a ye i b'a dɔ dilan ka a bari dɔ la o ma fɔ dɛ o tɛ musoya ye a gundo filanan ye mun ye tuguni ɲɛ tɛ miseli la miseli ni gari e nana ka na dudenw kalalen sɔrɔ e nana ka na sɔrɔ dudenw bɛnnen don e, e nana kalo saba du warakara cɛ tɛ muso tɛ e de don donc i jija i nana i ni miseli min nana i ka dudenw kala ka faw kala ka baw kala ka balimaw kala ka sinjiw kala n'i ye fɛn ye so kɔnɔ fɛn min ni i nana sɔrɔ a jɛgɛnnen don e de kan k'a tilen n'o kɛra i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ wasa sɔrɔ n'an bɔra yen kurun bɛ sanfɛ kurun bɛ mun yira k'i k'i sigi yɔrɔ kelen i ka furu la e eh, n balimamuso n'a fɔra i sigi yɔrɔ kelen furu la kumaba de don dɛ muso i ni sigi de ka kan a ma fɔ ko n'i furula i ka to so kɔnɔ sigilen dɛ ayi i man ka fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn man di cɛ n'a somɔgɔw ye kana sɔn k'a kɛ n'u ko k'i ka dan yɔrɔ o yɔrɔ e ka dan yen sa hali n'a sɔrɔ filen de bɛ biri o tigi kun na n'o ko ko karisa dan yen dan yen n'o kɛra a bɛ fɔ ko aa ko karisa sigilen don a ka furu la koyi o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna fiɲɛ na fiɲɛ ye mun ye o ye ji ye ji ye nɛɛma de ye i jija i ka fiɲɛ sigi i ka so kɔnɔ duba caman bɛ yen a warakala mun y'a to a waraka parce que fiɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ daga kelen na k'a min aw tin bɛ don ɲɔgɔn na fɛn fila tun bɛ fɔlɔ la a bɛɛ ka nɔgɔya dɛ dudenw bɛ jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dudenw bɛ jɛ ka min minɛn kelen na fiɲɛ kelen na ɔ bi tile in na an b'a ye bɛɛ bɛ dumuni k'i sen fɛ nka a y'aw jija aw ka min fiɲɛ kelen na du kɔnɔ dɛ i jija i ka fiɲɛ sigi i ka du kɔnɔ e k'i min a la baarakɛdenw ka min a la tɛmɛnbagaw ka min a la kana ɲigi mɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna sanfɛ aa o ye belebele ye sanfɛ mun bɛ sanfɛ dɛbɛn n'o ye dayɔrɔ ye dayɔrɔ bɛ mun fɔ a bɛ ko fila fɔ dɛ a fɔlɔ ye mun ye musoya yɛrɛ koɲa bɛɛ dilan de balimamuso n cɛ y'a don tan n cɛ y'a bɔ tan n sinamuso y'a kɛ tan i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ i ka mori y'i yɛrɛ ye kan'a ɲini yɔrɔ si musoya gundo ye dilan ye hakili b'a tɔ dafa a filanan ye mun ye musow bɛ barika ɲini dilan in de kan k'a d'u den ma barika ɲini yɔrɔ de don i cɛ mana dilan min d'i ma n'i y'i wasa don dilan in na i ka furu kɔnɔ i ka bɔ n'i ka saya cɛ i bɛ den de wolo den ninnu bɛɛ bɛ barika dɛ i jija i cɛ ye dilan min d'i ma i ka o dɔrɔn matarafa i ka bɔ n'i ka saya cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a laban ni belebele alahu akubar alahu akubar alahu akubar o ye kasange de ye passage obligé kasange de ye nin ye diɲɛlatigɛ in na i bɛ acte fɛn fɛn poser i ka diɲɛlatigɛ la dis toi que sini i bɛ taa bɛɛ jaabi a bɛ jaabi jɔn ye an dabaa masa avocat tɛ yen dɛ e yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka avocat ye i b'i dogo i cɛ la e b'i dogo i muso la a b'aw dogo ɲɔgɔn na a b'aw dogo ɲɔgɔn na du kɔnɔ kabila kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ tɛ i dogo masa ala y'i dan dɛ n'i sara min bɛ meleke i la ka t'i di an dabama ma o de filɛ nin ye ala sago ala kɛra sago sago i bɛ ko ka kɛ diɲɛlatigɛ la a b'i kun na mɔgɔ ɲɛ t'i la dɛ mɛ ala kelen don ala ɲɛna donc balimaw n sinjiw ɛɛ den lamɔlaw a ye denw koron a ka denw don aw ɲɛna da fɛ kaburu ka dɔgɔn a kana denw t'u yɛrɛ ma n'i ye den to a yɛrɛ ma n'a furula don a b'i lakasi dɛ o o ɲuman ye min ye e ka den lakasi k'a don i ɲɛna da fɛ k'a dege musoya ko la k'a dege tobi la k'a dege finiko la k'a dege kuma cogo la ne filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ de dulonnen don furu la nka furu dulonnen don mun na furu dulonnen don ko fila de la cɛ ni muso f'aw ka ɲɔgɔn kanu ni kanu tɛ yen dɔrɔn furu tɛ yen dɛ a filanan cɛ ni muso f'aw ka hinɛ ɲɔgɔn na ni cɛ hinɛna muso la muso ka hinɛ a cɛ la o de ye furu ye balimaw an ka hinɛ ɲɔgɔn na walasa an ka furu o bɛ sabati o kɔfɛ aw minnu ye denbaw ye n bɛ ɲɛsin aw de ma denbaw aw ɲɛ tɛ kɔɲɔminan na kɔɲɔminan de filɛ nin ye ne ko muso mago bɛ eremɔruku fa la wa muso mago bɛ sotarama fa la wa n ko muso mago bɛ a bololaminan de la min n'a bɛ se ka taa cɛlasigi kɛ n'o ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ e ko k'i k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ta ko k'o don minan na don kelen fo diɲɛ k'a fɔ e karisa ka minan sotarama fila karisa ka minan sotarama saba n'a taara hali a bilayɔrɔ ko a bɛ cɛ kɔnɔ wa donc o ɲuman ye min ye n b'a ɲin'aw fɛ denbaw a ye minɛnko a y'a nɔgɔya a ye minɛnko nɔgɔya a bɛ min don minɛn na a bɛ min don minɛn na ne ko a t'o warimugu d'a ma a k'o bila a kɛrɛfɛ a ka mago misɛnninw dilan n'o ye wa a ka jago misɛnnin k'o la u bɛ a ka cɛ dɛmɛ ni o warimisɛnninw ye wa ɔ i mana taa so fa minɛn kolon na san saba bɛ kɛ k'a sɔrɔ a dɔw ma dayɛlɛ k'a lajɛ min b'a kɔnɔ bubaga ye dɔw minɛ donc o ɲuman ye min ye n balimamuso a y'aw jija aw k'aw hakili to minɛnko la aw ka minɛn nɔgɔya aw ka minɛn nɔgɔya